nkhani yokhuza kuti tabwera takhala tikubwera pano timakamba nkhani yokhuza ma primaries kuti sakuyenda bwino kwambiri mzipani zosiyanasiyana kumabwera zodandaula zambiri ku mzimba central nakonso kunachitika ma primaries amene autsa mapokoso kumeneko Ah, constituency imodzi yomwe takhala tikukamba pano Mm. Ah, zidayambika nkhani yokhuza ma area Mhm. kunena kuti kumeneko ma area Mm. anthu oyenera kuvota Mhm. anapeza kuti awonjezera ena 13 Mm. omwe kaleronse kudalibe chabwino atapanga verify anapeza kuti 10 ngabodza oho cholinga chawo nchoti akuluakulu ena Mm, kumeneko mm. ndi- uku ndi ku constituency ija ya vitumbiko mumba okay amene atapanga kafukufuku wawo Mm. akumaona kuti a mwina uyu amene tisakumfunayo mumba Mm. ndi amene angawine Mm. akuyesesa kupanga njira zosiyanasiyana ena eh, Eh, chabwino kunena kuti kodi Mm. ah, tithana nawo bwanji church Okay. komanso zimene tinazionaso ku zipani zina Mm, Ah, zikuchitika choncho zikuchitika iye. kunena kuti kodi Mm. wakuti tipanga naye bwanji tibweresa anthu ena timusokonezere nkhani ya ma area Mm. mpaka anthu kumafika saizi Mm. yomayima ngati phungu Mm. oyima pa oyima payekha chabwino Ah, akuluakulu ena a malawi congress party Mhm. weekend yapitayi Mm. adapita ku mzimba central chabwino kukapangitsa chisankho Mm. ah, chimenechi cha maprimaries kuti apeze kuti amene Mm. angayimire Chipani cha ngati- MCP. cha mcp ndi ndani Chabwino. pakati pa vitumbiko mumba ndi anthu enanso amene akupikisana nawo Chabwino. koma amumbawo osawauza Oho. chifukwa amumbawo ali kunja Oho. kwa dziko lino Oho. kumagwira ntchito zina Chabwino. Ah, ndiye popeza kuti ah, iwo aja ali kunja anthu atengera mwayi nkumachita mapulaimali Eh, ndi- amene uja ali kunja Oho. tiyeni tikapange chiyani ma primaries maprimary chabwino Ah, chachikulu chomwe chimachitika ndi chakuti angotengerapo mwayi imene ndakambiramo kuti amumba ali kunja Mm. anthu aku constituency kumeneko constituency committee Mhm, akuti imadikira bu- wa komiti yayikulu ya NEC mhm. kuti ipite ikapange verify ma, ma, ma, ma, Ma odi, area awo. eh, ma area Mhm, amene alipo mayina amene Mm. anagwirizana kuti Chabwino. ndomwe odi mm. chifukwa anthu mbuyomu Mhm. constituency imeneyi adapitanso kukapanga mbindikiro Mm. ku likulu la chipani cha malawi congress party Mhm. so uh, kumeneko akuluakulu a chipani chimenechi a mu NEC Mm. ndi akuluakulu a constituency amene wawa Mm. atapanga mbindikiro wawo adagwirizana kunena kuti atumiza komiti Mhm. yomwe ikaonedi kuti kodi mayina mm. a ma eliya mm -hmm. amene alipo mm. ndi omwewo kapena si awowo mm -hmm. pamene amadikira kuti anthu aja apite mm. ndi tsikunso lomwe anthu anongomva kuti akuti tu wawina ndi wakuti amumba apeza mavoti 5 hey. Eh. akuti owina wawina ndi mavoti 262, 262 hey. malawi congress party mm -hmm. ikamapanga ma primary zake mm -hmm. imagwiritsa ntchito masiku ano ma mabaloti anthu amachonga oh, mabaloti onse anali mm -hmm. chimodzimodzi panalibe lomwe lidachongedwa ah, ah. timaona chi, chi, chi, chi voting sheet cholemba kuti anthu alipo ndi Mm. Alipo akuti ndi awa, mabaloti awa, ndi apambana akuti wakuti. wakuti koma mpaka Mm, nalero mm. simungachione sizikuoneka komanso kulibe khansala Oho. amene anauzidwa kunena kuti lero kuli ma primaries Ah, ah. kudabwa kuti kwangobwera uthenga onena kuti wawina ndi Mm, wakuti wawina ndi wakuti. Fa- akamapanga chisankho chija Mhm. akumapanganso makhansala Makhansalaso. nawonso Chabwino. a- avoteredwe aphungu Aha. aphunguso avoteredwe Chabwino. koma mabaloti anapeza kuti ati Onse- chimodzimodzi koma wina wapambana Eh, a- ali chimodzimodzi Oho, koma akuti wina wopambana wapambana wapezeka. wina akumpasa akuti mavoti Mm. 5 akuti amumba apeza mavoti 5 Mm. mwa ma area 40 Mm. so ma area awa 40 Mhm. ma area 40 masomphenya akuti ku mcp ko pa area pamakhala anthu angati Mm. pena amatha kuika anthu 15 zipani zina pena Mm. amangokhala anthu 9 Chabwino. komano pa ma area 40 po Mm. anapeza kuti palibe munthu amene anatani ana- ana- ana- anavotera Oho. ah ndithu Chabwino. so mayinaso apeza kuti mayina mm. mwina a ma chairman ena mm -hmm. amene akhalapo mm. pa ma area amenewa pa mipando mm. kwa zaka mwina zoposa 10 mm. amasowa mm. Ah, ah. ndi zomwe anthu akusuese komiti ya mm. komanso amumba matani mm. amadandaula mm. kupezanso kuti 80% ya mayina mm. amene akhala pa maposition amenewa kuchoka chaka cha 2018 mm. akusowa 80%, 80% pa anthu 100 mm. 80 mayina awo kumasowa mm. kumabweretsa anthu ena achilendo mm. okuti sanasankhidwe zimenezo zomwe Ah. zinapangitsa kuti anthu aja apite Mm. kumene kuja ku headquarters kuja Mhm. akapange mbindikiro Mm. nde adawatsimikizira Mm. kunena Zikonzedwa kuti izi. zikonzedwa Chabwino. mwana mobwera kuti zizakonzedwe zinthu Pachitapo zija. kale ma Ndipo mwene primaries. wangobwera ndi okuti o pangolini uja ali ku uk kuntchito zina Oh, pangolini. uja timamuopa uja Oh, pangolini. chifukwa anthu akafukufukuwa adapanga Mhm. zonsezi adapanga Mm. amaona kuti advantage ikupita Mm. kwa amumba Mm. ndichifukwa ake amayesa njira zosiyanasiyana kubwera ndi kuti apange zitopotopo frustrate. zosiyanasiyana chabwino amafuna kuti Mm. amumba Mm. akaime akakhale phungu Mm. oyima payekha Aha. akatero amuchotse mu NEC oho ndi NEC member Oho. akatero amuchotse ngati nduna oho akatero amuchotse ngati wa kongeresi oho maganizo awo Mm. akatero atheka aha chochotseketsa chipani chimenechi cha mcp Mm. malo mokhala ndi mdani mmodzi kukhala a opposition Mm. akuyambanso maudani okhaokha mokhamokhaso mkatimo Eh? ngati nsanja nthawi yache ya babulo. iti yasala yache pa Eh, ukhanga inso ndipo manga nsanja ya babulo zafika Mm. apano ukhanga ndipo manga Eh, nsanja ya babulo basi wina Eh? kuika nzeru nacho malo tsapo. mwakuti akhale Mm. pamodzi Mm. ndi kuthana ndi mdani mmodzi Mm. amene ali naye kuti asalowe mboma ateteze boma lawo Mm. okhaokha akulimbana Mhm. mdani uja akubwera dpp nde kubwera mbuyomu kuthamanga Mm. eh, akabambe nawo akubwera mbuyomu Akuthamanga Ama- zomwe. amayi nde misonkhano ndi tsiku ndi tsiku mayi joyce banda ndi misonkhano ndi tsiku ndi tsiku Daily. eh? Mhm. akulimbana okhaokha Mm, mm. mmalo mokuti apereke mwayi ofanana owina chisankho chimakufuna anthu Mm. alolere Mm. kuti tipange anthu chisankho apange chisankho chimene chawo asankhe amene akufuna anthu. akufuna kumeneko akuti adatum- pali mphekesera zina zokuti kudapitanso anthu ena kuti akapange verify maina amenewa Mm. adapeza kuti anthu apangidwa halasi Mm. apeza kuti munthu wina amene akuima nawo kumeneko adatuma mabaunsa kuti aopseza anthu amenewa atapa si nkhani yabwino sizikuyenera kukhala choncho ndi adzavote ndani Mtsogoleri wa pamapeto chipani cha kodi malawi uh, congress party Mm. apapa amayenera kuti abwerekono Mm. izi ziwononga mbiri yawo Mm. achakwera zikuononga dzina lawo Mm. chifukwa pa baloti padzakhala achakwera Mm. mavuto amene akuchitika ku ku ma primaries a Malawi tisakwiyitse anthu Congress Party okukondani kumeneko ngochuluka Mm. palinso nkhani ina ngati ya ku amati eh, dedza dzala nyama constituency Mm. anthu adavota kani pa 28 Mm. mwezi watha Mm. mpaka na pano malizatsi sanata sanabwere bwanji A- anthu anakasunga malizatsi malizatsi mmalo moulutsa pomwepo anthu atavota tsiku limenelo zimatero kudabwera mabaunsa ati aotche atazindikira kuti shadow wawoyo wina Sizidatheke, amawafuna zamuka omwe ndiko. akufunidwa ndi akuluakulu a kongeresi ena Mm. aku district Mm. ndi aku region ndi Mm. aku likulu Mhm. akuoneka kuti ameneyo waluza Uzamu- uzamukanika adapeza kuti anthu aja athawitsa mabaloti Oh. mpakana kukawerengera ku town hall Oh, oh. akupita ukawerengera umeneko Mm. akuti shadowyo amaoneka kuti akuluzayo Mm. amene adauza monita wake kuti atsikemo mgalimoto asakawerengere nawo koma adapeza kuti pa mavoti amene ada- adavota anthu 1000 chakuti omwe ankachitikira pa chiphula cdss Mm. kwa njonja Mm. kunali mashado 7 Mm. ah, kudali mashado 7 Mhm. amapeza kuti otsogola adawina ndi 416 Mm. mavotiwo Mhm. koma enawa amabwera ma 200 chakuti ma 200 chakuti Mm. koma sada sadaulutse mpaka sadaulutse napano Ama- am- am- amene adatsogola ndi a godfrey chisoni Mm, koma sadaulutse mpaka napano zoti kodi zimene kuti zikukhala bwanji mm, akufuna kupanga chani akuluakulu kumeneko ku dedza Mm. dzala nyama mm, constituency Kodi mpaka na lero anthu akudani akudikirani mm, Chi- ichi ichi chipani chi- timanena kuti chaphonya ngodya zake zinayi mm, selina mhm, chipani ichi chimadziwika ndi ngodya zake zinayi mm, ndipo malemu jzu Mm. amaonetsetsa kuti zingavute zingatani chipani Mm. cha kongeresi ngodya zake zinayi kutani azitsatire akuzitsatira chabwino zikuwaonongera mbiri Mm. mapeto ake akhala ndi aphungu Mm. ochepa ochepa Mm.
chifukwa chokuti anthu ena Mm. akuopa anthu ena Mm. uf- pa zifukwa zawo zandale Mm. Mhm. komano itakhala ngati ndi chipani chogwirizana Mm. aika zomwe anthu akufuna Mm. akhoza kuchita bwino pa chisankho chikubwerachi pano timalangiza Eh, chipani china zoonadi chilichonse kuti kodi simupangana support kudana bwanji? ndi a mumba sikungathandize kongeresi ena Mm. Mhm. koma kuyenera kuti aone kuti luso la mumba ndi lotani Mm. Mm. luso la wakuti Mm. luso la mkaka Mm. ndi lotani Mhm. luso la wakuti Mm. ndi lotani Mhm. luso la a belekanyama ndi Mm. lotani Mhm. luso la awa kani andani awa ndi lotani a Mm. stephen malondera ndi lotani Mhm. onsewo tikubwera pamodzi apange Mm. chipani chachani Agwire ntchito chabwino limodzi. koma Chabwino. maudani Mm. sakuthandizani nde mwa njira ina Mm. ku mzimba central chisankho sichidachitike Yeah. chifukwa ine ndi mneneri wa wachiwiri kwa mneneri Mm. eh, wa chipani cha malawi congress Mm. atafunsa Mm. anena kuti osadalandire communication ina iliyonse komanso chipani cha congress chikamachita ma- ma- ma primaries Mm. chimatsatira Mm. chikutsatira kuchonga mabaloti mudaona mavidiyo mwaona Mm. amakhala ali bwinobwino osachonga Mm. paliponse aphungu chisankho kumene kuku mapuleya sichidachitike sanalowe mground koma Ayi. owina wapezeka kale sichidachitike ndipo kulibe amene wawina Wawina, chabwino. Eh, mwina mpaka mwachabe Oho. eh, propaganda Ah. komano mmene abachitira ndi malamulo awo sichidachitike Chabwino. ya Aha.